alhamdulillah an bɛ alahu taala tanu walayi an bɛ ala barika la ka ala waleɲuman lɔn naam ala min ye an sigi tagasi kɛnɛ nin kan walayi ala min sago b'a yɛrɛ la sago b'a ka danfɛnw la naam min mana ala ja lon min na k'a kɛ a b'o de kɛ walayi a mana ja k'a la jɔn min kan o b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ naam wa ala ye ko o ko dabɔ jɔn na kasi kama i tɛ layɛlɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la o la walayi ala fana walayi mana ko o ko dabɔ jɔn na yɛlɛ kama mɔgɔ Naam. bɔ k'a b'i lakasi o bɛ tɛmɛ i tɔ la sawa la walayi an bɛ alahu taala deli k'an ka nisɔndiya waatiw caya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala m'o kɛ amin wa tiɲa la jirabili mun kɔ yɔrɔ bɛ yen n'o k'an lasɔrɔ k'an kɛ sabaribaga ni limaniyabaga o yɔrɔ bɛ yen ala m'o kɛ amin o tuma n bɛ ala fo foli la dan tɛ foli min na naam k'an faw fo k'an karamɔgɔw fo k'an baw fo ka sigida bɛɛ lajɛlen fo walahi ka bɛɛ don kira mantonya la naam Ari kelen de b'an bolo ko ka hakilijigi kɛ saya ko kan saya ye wasala wajibi walayi ni saya kɛra ka ban a bɛɛ lajɛlen wasala sabu n'i y'a ye min tagala tagali tun man d'ale ayi a bɔla anw min bolo wa a ka taga tun man d'an fana ye n'a tun tora nafolo ko ma tuma dɔ la an ba tɛ taga n'a tora relation ma an ba tɛ taga ni jama ko de an ba yɛrɛ tɛ taga ɔn mais mun de k'a to an ba bɔsila an na Allah. ala bɛ fɛ k'an ka dɛsɛ de yira an na tuma bɛɛ Wallahi.
k'a ka sebagaya o Naam. fana de yira an na walasa jɔnw ka se k'u yɛrɛ lasigi ala ma Naam. k'a lɔn n'i k'a ye i bɛ yan mako de ma s'i ma Wallahi. ni mako ka s'i ma ka sɔrɔ i occupé la cogo o cogo Naam. nin welekan kelen nin i Naam. b'a jaabi Wallahi. wa i welela ka bɛn wagati o wagati ma Naam. i b'a jaabi ka bɛn waati ma donc n bɛ alahu taala deli welekan b'an lasɔrɔ lon min na ka sɔrɔ an ni mansaba cɛ ka di ala m'o kɛ
ala tanuli kɔfɛ an bɛ sɔlatu nɛɛma banbali ni salamu kisi ɲini mansaba yɔrɔ k'a kɛ cidenw la sɔrɔ hɛrɛma kan an kuntigi muhamadu n'a so dongoyaw an'a ka sahaba ɲumanw ani mumini mun bɛna nɔ minɛ fo ka taa se kiyama wuli lon ma walayi alhamdulillah naam ala tanuli kɔfɛ sɔli kɛni kɔfɛ ɔhɔn ɛɛ an bɛ mawudu min kan bi naam o de ye nibɔ ye walayi adamaden ni bɛ bɔ farisogo la cogo di naam a bɛ fɔ mɔgɔ ma su tuma jumɛn ɔhɔn mun de bɛ kɛ n'a bɛ fɔ a ma su ɔhɔ donc alhamdulila an bɛ fɛ ka an da don o de la naam kumana surunya kɔnɔna na ɔhɔ an y'a lɔn k'a fɔ adamaden naam adamaden composé la ni fɛn fila de ye allah fɛn fila min tɛ sugu kelen ye ɔhɔ adamaden ka nɔɔrɔya fan o bɛ yen naam adamaden ka bɔgɔya fan o bɛ yen walahi
o kama alahu taala b'a fɔ an ɲɛna naam a ko qad aflaha man zakkaha ɔhɔ wa qad khaba man dasaha Allah a ye dɔmiru kɛ muhannasu ye naam sabu ni ɔhɔ ale ye muhannasu de ye ismu muhannasu de ye naam mais muhannasu min de majazi de ye walahi Alahu taala ye ni wele a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a ni saniya naam o tigi kunnadiyala walahi mais mɔgɔ o mɔgɔ y'a ni nɔgɔ naam o tigi bɔnɔna walahi donc fɛn dɔ de bɔla sanfɛ n'o ye ni ye naam n'o ye nɔɔrɔ ye Ɔhɔ. o de fiyɛla ka don adamaden na Allah ja adamaden yɛrɛ o de fiyɛla ka don farisogo la pardon o de ye yɛrɛ ye adamaden ye o de ye ile yɛrɛ ye sinon farisogo nin t'i ye ayi farisogo nin b'i madoni nin farisogo nin ni misaliya bɛ i n'a fɔ vɛri ani ji Allah i bɛ t'a sɔrɔ ji na vɛri kɔnɔfɛn nin mais vɛri dɔ tɛ ji ye ayi vɛri tan de bɛ ka ji madoni ɔhɔ ji bɛ k'ale kɔnɔ ka ji se a se yɔrɔ la naam mais i bɛ t'a sɔrɔ vɛri ni ji tɛ matiyɛri kelen cogo min na ayi wa ni ni farisogo tɛ matiyɛri kelen ten Allah donc adamaden kɔnposela n'o fɛn fila de ye naam

hali mɔgɔw bolo minnu tun b'i kanu na walahi o tuma o saya ni sisan na an bɛ fɛ ka don o de la na ala kira alehi salatu wa salam sali a taara sanayɛlɛ la min kɛ a ye saya mɛlɛkɛ ye na a ye saya mɛlɛkɛ ye min kɛ ɔhɔ a ka saya mɛlɛkɛ ɲininka na a ko yala e bɛ to nin sawura de la ka niw ta wa na saya mɛlɛkɛ y'i kanto kira ma ɔhɔ a ko nin tɛ ne ka ni ta sawura ye ayi kira y'a ɲini saya mɛlɛkɛ fɛ ko a k'i bila ka ni ta sawura la naam sabu ale kira bɛ fɛ k'a ye o sawura la allah o yɔrɔ bɛɛ saya mɛlɛkɛ y'i yɛlɛma allah k'i yɛrɛ bila ka nimina sawura la naam ala kira ko alehi salatu wasalam Sali. a ko a ye diɲɛ ye saya mɛlɛkɛ bolo Naam. i n'a fɔ n'i ye lorubana bila kanbere kɔrɔ tigɛ kɔnɔ a allahu b'a akbar yɛlɛma a ka d'a ye ɲa min ma naam ja hakikatan saya mɛlɛkɛ tɛ borola adamaden kɔ ah i m'a ye Alahu taala b'o fɔ an ɲɛna Naam. kɔnɔ

a y'a lɔn k'a fɔ saya tɛ borola aw nɔkɔ ayi mais bali saya bɛ aw kunbɛnna de Allahu adamaden ni i banana naam a bɛ fɔ de ko a ye taga n'a ye fɛn fɔlɔ min bɛ jigin an kɔnɔ naam o de ye ko a ye taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la naam n'a tala ka taa dɔgɔtɔrɔso la naam i bɛ t'a sɔrɔ a fɔra saya mɛlɛkɛ fana ɲɛna naam ko a kana maga karisa ni la naam fo CHU de Treichville Allah nin sali nin kɔnɔ ɔhɔ nin lafe nin kan naam ka bɛn nin lon nin ma naam nin karo nin ma nin lɔgɔkun nin ma nin ɛri nin ma nin miniti nin ma nin segɔni nin ma wa kelen pe tɛ yɛlɛ a kan ala ko ta kulla shay'in qaddarnahu taqdira ale Alahu taala ye fɛn bɛɛ jate sigi de fɛn bɛɛ bilala ala bolo jate dɔ de kɔnɔ ni min kɛ wagati sera o bɛ kɛ ni min kɛ wagati ma se hali n'a ye nɛgɛ minɛ a ɲin na o tɛ kɛ o tuma ala kira ko k'a ye diɲɛ ye saya mɛlɛkɛ bolo cogo la kira banna ka saya mɛlɛkɛ ɲininka a ko mɛ ni karisa ka saya wagati sela i b'a lɔn cogo di dɔ bɛ sara inde naam dɔ bɛ sara chine naam dɔ bɛ sara amérique naam dɔ bɛ sara faransi naam wa ele bɛ nin bɛɛ jate lɔn cogo di naam saya mɛlɛkɛ y'i bolo sin larisu duguma larisu kɔrɔ naam a ye yirisun kira ko k'a ye yirisun dɔ jɔnin ye naam a ko nin yirisun nin filaburu kan naam nimafɛn bɛɛ tɔgɔ bɛ filaburuw kan alahu akibar adamaden fɛn fɛn n'i bɛ fɔɲɔ mina k'a bila naam nimafɛn na naam i tɔgɔ i ka référence o bɛɛ bilanin bɛ filaburu dɔ kan alahu ala kira akibar ko ni saya wagati surunyana naam a ko i b'a ye tele bi naani jate o tigi ka filaburu bɛ ɲɔrɔ a bɛ tigɛ ka bin allah layilaturu kadiri su ɔhɔ ni minnu kan ka bɔ ɲinan san kɔnɔ naam olu bɛ programmer k'o déloger ka bɔ alahu taala ka gundo kɔnɔ naam k'a di saya mɛlɛkɛ ma n'a bɛ fɔ

ele ka lajalu surunyana ka se tele bi naani jate la naam i ka filaburu bɛ ɲɔrɔ Allah. a bɛ tigɛ ka ben o b'a sɔrɔ san kɔnɔ naam layilaturu kadiri su Allah. mɔgɔ hakɛya min ka ni kan ka tigɛ ɲinan san kɔnɔ naam o bɛɛ lajɛlen jate tala k'a di saya mɛlɛkɛ ma naam min ta ka kan ka bɔ sirada la naam ala k'an kisi a ma min kan ka kɛ accident sababu la min kan ka to ji la min kan ka to glissement de terrain na crise cardiaque kan ka min faga min bɛna la ka so kɔnɔ ka sa wa min yɛrɛ fana bɛ sa dɔgɔtɔrɔso la an bɛ saya bɛɛ saya suguya suguya suguyaw minnu lɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ déloger k'a bila saya mɛlɛkɛ ka minɛn kɔnɔ o kama kodɔnnaw ko ten a ko al asbabu talifa naam wal mawutu wahidun Allahu akbar sababu le saya sababu le ka ca naam saya bɛɛ lajɛlen ye kelen ye naam sabu a bɛɛ kɛcogo ye kelen de ye walahi an bɛna don o kɛcogo le la ɔhɔ ala kira ko ɛ saya mɛrɛkɛ ko kira ma naam ko n'o tigi ka filaburu tigɛla ka bin naam ale saya mɛrɛkɛ bɛ filaburu nin ta Allah n'a ye filaburu nin filɛ naam a bɛ sɔrɔ ko a filɛ karisa den karisa naam o ka lajalu fala Allah o yɔrɔ bɛɛ saya mɛlɛkɛ b'a ɲɛ jigi naam o tigi filɛ dugukolo kan e ala a ko n'a y'o tigi filɛ ɔhɔ o yɔrɔ bɛɛ la adamaden i ɲɛ t'a ye naam i ɲɛ t'a ye ayi mɛ i farisogo bɛɛ b'a lɔn ko ko dɔ kɛla naam ni le b'a sentir k'a fɔ ko dɔ bɛ yen walayi an karamɔgɔ n'o y'a sɔrɔ banabagatɔ bɛ bana na naam walayi

manifester mɔgɔw ma suguya kelen na silamɛw ni wagati ka surunya yɛlɛma bɛ don kow la ele yɛrɛ b'a lɔn ko n ka kow t'a cogo la mɛ min bɛ kan ka kɛ i tɛ k'a kalama fo ala ɲin kelen kelenw ala ɲin kelen kelen an bɛ segin a kan olu b'a lɔn ni wagati sela ala bɛ maloya olu ma kana o ni ta n'a m'a sara o la ala bɛ taamasiyɛn dɔ yira o la ale yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ n ka wagati a se la walahi tuma dɔw la a bɛ to ka kuma fɔ fu la denw ye naam musow ye ani badenmaw ye hakili donko b'a faamu ko wagati dɔ surunyana walahi bilahi yarabi ala ka faamuko ɲuman d'an ma o tuma ni wagati yɛrɛ ka na se don adamaden bɛ to yɛlɛma yɛlɛmani kɔnɔ i bɛ kɔnɔnafili la i bɛ kɔnɔnafili la kuma bɛɛ ni min ko k'a bɛ i i hakili ko a b'i ladɛngɛnɛya k'a fɔ wagati sera Naam. i b'a ye tellement diɲɛ ka d'an ye ɔhɔ an dusukun dulon bɛ diɲɛ na naam an b'a fɔ an yɛrɛ kɔnɔ ko non k'o tɛ ɔhɔ min bɛ kan ka kɛ n na ɲɔgɔn delila ka kɛ n na walahi ɛseke walahi kuma bɛ faamu Naam. adamaden yɛrɛ bɛ a yɛrɛ hakili sigi naam mun kama sabu an an an degela diɲɛ na walahi an degela diɲɛ na naam n'a fɔra ko an ye bɔ yan ka taa an lala sibiri ɲa kelen kɔnɔ naam i badema tɛ yen ayi i teri tɛ yen naam i kanuɲɔgɔn tɛ yen naam i bɛ taa bila ɲɛnamaya min na i tɛ ɲɛnamaya nin ko foyi kala ma walahi a a ka gɛlɛn dɛ naam ni dɛsɛ tɛ mɔgɔ si tɛ da kaburu kɔnɔ bilahi walahi o tuma ni waati ka surunya naam i b'a ye saya mɛlɛkɛ kan ka na naam o b'a sɔrɔ farigbantɔ ka farigban juguyala Walahi. a bɛ fɔ k'a y'a ta i taa n'a ye saya mɛlɛkɛ ka biro la naam an b'a sɛnsɛn ka se n'a ye dɔgɔtɔrɔso la silamaw chambre dɔ bɛ ɲini k'a bila yen naam serɔmu bɛ na ka na branché yen ɔhɔn tɛsiw bɛ kan ka kɛ a ye jeli examen kɛ a ye scanner kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ o k'a sɔrɔ masaba ka wagati sera walahi saya min n'a ɲɛ bori se tɛ danfɛn si ye ayi wa ma naylul kuludi bi mustata naam adamaden dumɛn sɔrɔ se tɛ jɔn si ye ayi ni dumɛn tun bɛ se k'a sɔrɔ lɛri tun b'a sɔrɔ bolona dɔw bɛ dugukolo kan walahi mɛ n'i k'a ye hali bi naam alahu taala ko ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ naam k'a ta o sariya sigila ala bolo diɲɛ dan ni bi cɛ naam ni si ma se ka bɔ o kɔ walahi bɛɛ lajɛlen bɛ kan k'o sira nin labato naam adamaden ka kan k'a lɔn ko ko dɔ bɛ yen walahi walayi ni saya mɛlɛkɛ ko a bɛ na. naam. o b'a sɔrɔ banabagatɔ degunnin de. naam. a tɔɔrɔnin de. ɔhɔ. an karamɔgɔ hali n'i bolo magala a b'a degun. walayi. hali n'i bolo magala a b'a degun. naam. o b'a sɔrɔ banabagatɔ kabini wagati i b'a ye malo tɛ se ka d'a ma tuguni. ayi. a tɛ se ka dumuni gbilin kɛ naam i b'a ye o b'a ka balo yɛlɛma ka na kɛ mun ye naam a ye serigbɛnin tobi a ye mɔnini tobi k'a di banabagatɔ ma walahi an karamɔgɔ a bɛna ka na dɛsɛ o bɛɛ la naam a bɛ fɔ ko ka to ka ji d'a ma naam a ye nɔnɔ d'a ma ɔhɔ a y'a ka balo don serum na k'a d'a ma naam adamaden bɛna ka na na bɔ nin bɛɛ lajɛlen na naam sabu a bɛ taala ɲɛnɛmaya dɔ le ma walahi ɲɛnɛmaya min man nɔgɔ yanni dɔɔni farisogo ni ni min degila ɲɔgɔn na naam olu kan ka faran ka bɔ ɲɔgɔn na ee ala tɔgɔ bɛna yɛlɛma yanni dɔɔni naam saya mɛlɛkɛ ka baaradenw yanni saya mɛlɛkɛ yɛrɛ ka na naam ko dama dama min bɛ kɛ o le filɛ nin silamaw naam an ko kuma na sisan alaw taala ko k'a ye adamaden ka ko bɛɛ lajɛlen jate sigi ɔhɔ jate la naam min tɛ ɲagami fiyewu walahi bilahi n'a y'a bila yɔrɔ min na n'a y'a bila wagati min na bilahi wagati tɛ tɛmɛ ayi o tuma mɛlɛkɛ dɔw le lɔn bɛ n'an ka jiko ye o mɛlɛkɛ bɛ na mais yanni o ka na mɛlɛkɛ min bɛ adamaden ka mouvement o min lɔn b'i ka mouvement o la i ka kan k'i sen la yan i ka kan k'i sen ta ɲa da min kɛ dugukolo kɔ kan fo ka taa se i lajalu fa ma o programme bɛ mɛlɛkɛ min bolo o bɛ na ala karisa den karisa naam ele ka sen ta naam k'a bila k'i sen ta k'a bila alaw tala tun k'o ko karifa ne le ma ala mais bi kɔfɛ dugukolo kɔrɔn yanfan telebe banin baba sen layɔrɔ kelen pe tɛ dugukolo kan ele sen bɛ se ka la yɔrɔ alahu akibar an karamɔgɔ n'a y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ mara le b'i le bolo naam i ye Côte d'Ivoire président ye naam i ye Amérique président ye naam bilahi i sen tɛ la dugukolo kɔ kan tuguni ayi i b'a kɔlɔsi ni banabagatɔ bɔla o wagati la naam i b'a ye hali sen tɛ se ka la dugukolo kan ayi n'o y'a ta ka bɔ bon na naam a y'a kɔlɔsi bɛrɛbɛrɛ b'a ye sen bɛ fofo le sen tɛ se ka la sabu sen dugukolo bɛ fɛn bɛɛ sama le ka nɔrɔ a yɛrɛ la o le kama ala ye dugukolo wele ko karara mais continent wɛrɛw eh, a tɔgɔ di planète wɛrɛw bɛ yen naam dugukolo ni ɲɔgɔn su dɔ wɛrɛw bɛ yen naam min t'an ka dugukolo nin ye Ɔhɔ. Mars bɛ yen Naam. jupiter bɛ yen Naam.
o n'a ɲɔgɔnna minnu ka karan kɛ Naam. o tuma o dugukolow bɛ yen mais i bɛ t'a sɔrɔ dugukolo kɛra sabati yɔrɔ ye cogo min na fɛn bɛɛ bɛ fixer dugukolo kan ɲa Naam. min ma ni adamaden ka lajalu fala dugukolo b'i le repousser le allahu akbar i sabati yɔrɔ tɛ yen tuguni Naam. i balo yɔrɔ tɛ yan ayi walahi donc i b'a ye banabagatɔ sen bɛ fofo o b'a ta mɔgɔ kelen bɛ lɔ yan kelen bɛ lɔ a fan na k'a sɛnsɛn i b'a ye sen bɛ fofo a kɔ sabu sen la yɔrɔ tɛ yen walahi n'o kɛla n'o banna k'a dossier bila la an karamɔgɔ b'a kɔ don mm. min jɔnin bɛ n'i ka baloko ye o fana bɛ na karisa den karisa ala tun ye ne le kelifuya i ka balo ɲini na mais bi kɔfɛ ne yaalala yɔrɔ bɛɛ lɔgɔma ɲa kelen pe tɛ yen min bɛ se ka jigin ŋɔnɔ na tuguni.
Eh, an karamɔgɔ n'o kɛla naam i b'a ye banabagatɔ tɛ se ka dumuni kɛ tuguni ayi hali n'i ye dumuni bila a da naam hali n'i ye dumuni bila a da naam dumuni bɛ ko fila le ɲa adamaden ma naam dumuni bɛ ko fila le ɲa adamaden ma ɔhɔ dumuni bɛ adamaden tɔlɔ naam a bɛ tila ka kɔngɔ bɔ i la walahi dumuni ka baara rôle fila min b'a ma o le bɛ nin ye ɔhɔ dumuni bɛ ko fila min ɲa adamaden ma o le bɛ nin ye naam mɛ ni saya wagati ka se naam ni dumuni kɛla banabagatɔ bolo naam a tɛ kɔngɔ bɔ a la naam ni mana mana surunya kɔngɔ min bɛ kɛ adamaden na naam minlɔgɔ min bɛ k'i la an karamɔgɔ hali n'i sula ji la a se ka foyi ɲa walahi walahi a tɛ minlɔgɔ bɔ i la bilahi hali n'o ye diɲɛ dumuni bɛɛ d'i ma a se ka foyi ɲa i ma donc o tuma ile ka dumuni banna walahi i b'a ye o lon ka na banabagatɔ jugu yɛrɛ ye mɔgɔ min b'a fɔ ka dumuni d'a ma i ye dumuni ko fɔ a tɛ se ka kuma fanga t'a la mɛ n'a y'i filɛ i b'a dɔn k'a man d'a ye o kama sabu fɛn dɔ bɛ dumuni na min b'an sama ka taa dumuni ma ale ta o bɔra a la ale ka balo tɛ yen tuguni adamaden kan ka siran ala ye dɛ bilahi an kan ka siran ala ye an bɛ jɛgɛ jeni mun ta ka dumuni ni nɔgɔya bɛɛ ye ala ko ko ale ala de k'a nɔgɔya an ma an karamɔgɔ n'ala k'a gɛlɛya i ma e ala e ala kabako de walahi kabako de i lani de i kɔngɔtɔ mɛ i se ka dumuni kɛ ayi i lani de minlɔgɔ b'i la mɛ i se ka ji min hali ni mɔgɔ fana y'a d'i ma a tɛ fɛn ɲɛ i ma walahi o tuma mɛlɛkɛ min dɔn bɛ n'i ka jiko o fana bɛ na o cogoya la o bɛ na ka na a ka dosiye bila an karamɔgɔ n'o y'a ka dosiye bila dɔɔni mɛlɛkɛ min fana lɔni bɛ ni min ye bɛɛ bɛ jigin ka na a ta bila bila bila bila ka ban olu mana ban bɛɛ bɛ saya mɛlɛkɛ jigintɔ ma saya mɛlɛkɛ n'a ka baaradenw de bɛ na sabu ni bɔ ka gɛlɛn adamaden tola a yɛrɛ ma k'i ni sama i lan bɛ lafɛn min kan i b'a kari walahi i bɛ chambre min kɔnɔ bilahi i bɛ se k'a kogo kari tellement saya ka gɛlɛn walahi a bɛ i n'a fɔ ka adamaden c'est à dire ele yɛrɛ de ye ni ye ɔhɔ farisogo ye habillage de ye naam donc i bɛna ta sisan ka bɔ i foroko de kɔnɔ ee a ma nɔgɔ dɛ walahi a ma nɔgɔ naam ka adamaden fosi ka bɔ a foron kɔnɔ naam farisogo ye foron de ye naam o de bɛna damina walahi donc o tuma mun bɛ kɛ saya mɛlɛkɛ ka baaraden a dɛmɛbagaw olu bɛ na k'i ni mina mina han dɔw bɛ sigi sen kan naam i kini bolo sen kan Naam. dɔw bɛ sigi numan bolo sen kan Naam. dɔw bɛ sigi kini bolo kan Naam. dɔw bɛ numan bolo mina Allah. dɔw bɛ sigi disi kan Naam. i bɛ mina mina fan bɛɛ Eh, o de Allah. la i b'a ye n'adamaden bɛ sa Naam. A y'a kɔlɔsi a ka mouvement si tɛ laban. Ayi. N'adamaden bɛ sala. Naam. A se k'a bolo firifiri ka s'a dan na. Ayi. N'a ye bolo fili i b'a ye bolo kɛlen bɛ komi fɛn dɔ y'a minɛ. Naam. N'a y'a yɛrɛ sama sama i b'a ye a bɛ fɛn dɔ bolo i b'a santi ko a minɛni de. Ala. A t'a yɛrɛ bolo. Naam. A se k'i seri komi a ka d'a ye cogo min na. Ala. est-ce que kuma bɛ faamu naam tuma dɔ la mɔgɔ n'i ye adamaden fata ubiyɛn n'i y'a tɔɔrɔ ko kala a bɛ se ka ban cogo dɔ la ka ko dɔ kɛ naam mɛ ni saya wagati sera n'adamaden bɛ saya sikara la naam i b'a ye a se ka mouvement si kɛ k'a laban sabu mɛlɛkɛw kɛlen bɛ k'a minɛ walahi saya mɛlɛkɛ bɛ jigin a bɛna a ka baara daminɛ ɔhɔ ni bɛ yɔrɔ ɲini daminɛ farisogo la an karamɔgɔ naam n'a y'a sɔrɔ ile ye mɔgɔ ɲuman ye naam i b'a ye ni yɛrɛ labɛnni de bɔli la Allah. o kama sabu n'i b'a lɔn Ɔhɔ. n'an bɔla yan ɔhɔ bonsarako hami o banna pewu kuransara hami banna Naam. n muso ka nin kɛ n na o banna Naam. n cɛ ka nin kɛ n na o banna Naam. denw ka ekɔlisarako kuma o banna banna. baloko hami tɛ yen Naam. foyi hami t'i la tuguni ele bɛ taa lafiya de ka da o lafiya min ni dan t'a la Allahu o akbar. lɔnni kɔ ni bolo Naam. ni yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ de saya mɛlɛkɛ ka na ale ta ka bɔ foroko nin kɔnɔ sabu foro nin sɛgɛla allahu mɛ akbar ni tɛ sɛgɛ ayi foro nin bɛ sa naam mɛ ni tɛ sa naam foro nin bɛ ban dugukolo bɛ nin domu ka ban ɔhɔ mɛ ni tɛ se ka domu ka ban ayi maga tɛ kɛ ni la naam o tuma ni yɛrɛ bɛ bɔli nɔgɔya saya mɛlɛkɛ ma Allah mɛ n'a y'a sɔrɔ ele ye kafiri ye naam ele ye silama nafigi de ye naam ka silamaya bange kɛnɛ kan naam ka jisa biri naam ka fara ala ko kɛbagaw kan naam ka t'a sɔrɔ ko wɛrɛ b'i doni na Allah i ye filankafo de ye n'a gbanna i bɛ taa jotigiw fɛ n'a gbanna i bɛ taa koronifilaw fɛ ɛsɛ kuma bɛ faamu i ɲɔgɔn dabari jugu kɛla tɛ yen ele ye silamaba ye denmisɛnw filɛ so kɔnɔ halakilen bɛ mɛsi porodi bolo ele ye silama ɲumanba ye ka t'a sɔrɔ ele tilennen t'i ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ ele ye silamamusoba ye i kɛlen bɛ k'i cɛ ka hakɛw tiɲɛ ele ye silama kanbere ɲumanba ye i ye bangebaga kota den ye n'ele taara kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye walima ele ye nafolotigi nka i tigɛ ka gbɛlɛn i tɛ saraka bɔ i tɛ hinɛ i tɛ mɔgɔ jigi tugu mun de bɛ kɛ ni bɛ balan farisogo la ni bɛ balan farisogo la a bɛ i n'a fɔ n'i ye kɔrɔni fu don siransiran na naam giriyazi la n'a fɔra ko k'o sama a bɛ kɛ cogo di eh. a ka gɛlɛn dɛ walahi i b'a ye dɔw bɛ jalamina kɛ a sababu la ala n'a gɛlɛya sababu la walahi dɔw bɛ o tuma kɔma taga kɛ naam

walahi ko fo bɛ taa tunu ni bɔ dimi kɔnɔ naam i n'a fɔ adamaden bɛ tunu ji la cogo min na allahu akbar a se k'a yɛrɛ kisi walahi naam saya ka gɛlɛn dɛ walahi saya ka gɛlɛn naam o kɔfɛ ala ko k'a kalila mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ min bɛ mumini ni silama ɲumanw ni ta ni nɔgɔya bɛɛ ni farifoni bɛɛ ko nasitɔ ni farifoni bɛɛ ye walahi

ele ni min basigila ala ko kan ele ni min ala wajibi kɛyɔrɔw ye ele tagayɔrɔ ye ele karila ka bɔ dɔnkɛyɔrɔ taga kɔ ele ni min ele ka wari bɛ don ala ko de la ele ka wari bɛ ta de ka karamɔgɔdenw dɛmɛ ka karamɔgɔw dɛmɛ ka misiriw lɔ ka kalansow lɔ ka ala ka diina baarakɛbagaw jigi tugu ele ni ɲuman bɔ nin farisogo nin kɔrɔ i sɛgɛnna

baara sara min bɛ d'i ma i bɛ juya ma donc ni bɛ ta o cogoya la ka bɔ farisogo la ni sama bɛ damina ni sama bɛ damina kabini adamaden sen na senkɔniden na ni bɛ farisogo bila damina sen na ka yɛlɛ Allah dɔɔni dɔɔni saya mɛlɛkɛ b'a sama naam an karamɔgɔ n'i ye mɔgɔ ɲuman ye bilayi n'o y'a sama ka se sogola min ma naam o bɛ lɔ yen Allah i bɛ lagafiya i bɛ ninɛkiri o b'a sama damina tuguni o bɛn'a bila i soro la kinbere la o b'a bila i bɛ ninɛkiri o b'a sama ka na bila i soro la o b'a bila i bɛ ninɛkiri a bɛ sama ka na bila i disi la o b'a bila i bɛ ninɛkiri fo ka na se kan na ka se bɔli ma ni etapu ninnu minnu ka dɔgɔtɔrɔso kɛ a y'a kɔrɔbɔ i taa dɔgɔtɔrɔso la ni mumini bɛ sa i ɲɛna bilahi an ye min fɔ a bɛ kɛ ten de walima a kɛcogo wɛrɛ bɛ yen ele tɛ bɔ a kalama yɛrɛ ko a tigi bɛ nimakaran na ayi sadi a tigi kirikaratɔ a n'a ni bɔ dɔ tɛ kɔrɔya ni dɔ ye naam bilahi mun kama tellement ala taala ye muminiw bonya walahi ala ye muminiw bonya mais souvent saya fana ni bɛ gbɛlɛya mumini ma naam fo k'o fana fɔ dɛ saya bɛ se ka gbɛlɛya mumini ma naam mais mumini ka saya bɛ gbɛlɛya de Naam. ka i jurumuw le yafa walahi i bɛ taa mumini dɔ sɔrɔ a bɛ semɛni kɛ nimakaran na naam dɔ bɛ yen a bɛ se ka tile saba k'a la Allah. dɔ bɛ tile kelen k'a la Naam. dɔ bɛ ɛri kelen k'a la Ɔhɔ. dɔ yɛrɛ bɛ segɔni kelen pe k'a la Allahu Akbar. a ni ile bɛ to baro la baro bɛ tigɛ i b'a filɛ a ni bɔla walahi donc mɔgɔw sa cogo tɛ kelen ye mais saya bɛɛ ye kelen sabu ni bɔli farisogo la a bɛ fɔ o le ma ko saya donc an karamɔgɔ ni bɛna farisogo bila o cogoya la a bɛna balan yɔrɔ jumɛn kan na ala taala k'o fɔ kuranna kɔnɔ suratu kiyama ani suratu wakiya laban yɔrɔ

jɔn de bɛ se ka an ka an fa nin k'a mabɔrɔn k'a kirisi naam jɔn de bɛ se k'a kɛnɛya naam jɔn de bɛ se k'a fulakɛ ala wa zɔnna eh. a ko banabagatɔ bɛ dɛngɛnɛya annahu k'a fɔ nin min filɛ nin ye naam al firaku nin y'ale ni diɲɛ farani de ye walahi ale tan de bɛ ka bɔ a ka lu kɔnɔ naam ale bolo tɛ jan lu wari kɔrɔ tuguni o banna denw le bɛna wari mina bi bilahi ale bolo tɛ sigi bon wari kɔrɔ tuguni ayi musow le bɛn'o minɛ naam a ka voiture na ale tɛ sigi voiture volant na tuguni ayi a ka compte bancaire ɔhɔ a sago foyi t'o la tuguni walahi a bɛna ta ka bɔ a ka mansaya sigifen kan naam gradé le a ka jala bɛna wɔrɔn ka bɔ a gamakun kan bilahi mɔgɔw fagala jɔyɔrɔ mun kama a bolo Allah mɔgɔw dabarila jɔyɔrɔ mun kama naam haramu ni halala ɲagamina ɲɔgɔn na jɔyɔrɔ mun sababuya la wallahi adamaden faratɔ filɛ ka bɔ a jɔyɔrɔ la wallahi kuranna ko ten wa zɔnna annahul firak naam banabagatɔ bɛ dɛngɛnɛya naam min bɛɛ bɛ kan ka kɛ nin ye tiyatiri de ye nin y'ale ni diɲɛ kɔni farali de bilahi wallahi watafati saku bi sak naam ala ko gɛrɛnkala fila bɛna ta ka dɛn ɲɔgɔn na ɔhɔ

tumana min na ni banabagatɔ ni sela a kan kɔnɔ naam wa antum alu banabagatɔ balemaw ala a dafɛ sigibagaw Ɔhɔ. a teriw Naam. a sigiɲɔgɔnw Naam. hina izin o waati o la tanzuruna foyi t'aw ma ni filɛli tɛ walahi wa nahnu k'a sɔrɔ ne ala ni n ka mɛlɛkɛw na akarabu anw de ka surun banabagatɔ la minkum ka tɛmɛ alu kan walakin nka la tubusiruna ɲɛ tɛ mɛlɛkɛw la an karamɔgɔ b'a sɔrɔ bloc opératoire fani bɛ mɛlɛkɛ la mɛ ɲɛw t'a ye la mako bɛ mɔgɔ min na o lon kana ale de ɲɛ bɛ mɛlɛkɛw la bilahi rabi ka tubi ko ɲuman d'an ma ala m'o kɛ la walawla in kuntum gayira madinin ala ko n'a y'a sɔrɔ ka fɔ a bɛ juguman minnu kɛ la naam a bɛ tiɲɛni min kɛ la Ɔhɔ. a ye tɛna sara tiɲɛni nunu la Ala. tarijiunaha a ye ni kɔsegi Han. ala k'a sama n'a ka sebaaya ye ka bana banabagatɔ kan na Naam. a y'a sama k'a lajigi han o se bɛ dɔgɔtɔrɔ ye ayi o se bɛ filabɔla ye ayi o se bɛ kirisitigi ye wa Naam. o se bɛ yirilɔnna ye Ayi. o se bɛ turabulɔnna ye Ayi. la ni ni samana ka farisogo yɔrɔ yɔrɔ bila a tɛ kɔsegi kɔ tuguni walahi o banna naam ni bɛ sɔrɔ sisan ka sama ka bɔ adamaden na ka kan eh, kanfile faran ka bɔ i b'a ye banabagatɔ bɛ ninakiriba kelen kɛ o y'a ni fɔsini ye ka bɔ bilahi saya ka gɛlɛn dɛ saya ka gɛlɛn o kama ala eh, eh, fɛnkɛtigi bɛna fɔ an ɲɛna daliyatigi bɛna fɔ an ɲɛna adamaden ni fɔsini filɛ ka bɔ a farisogo la adamaden ni fɔsini filɛ ka taa ka bɔ a farisogo la walayi ni bɛna taa ɲɛnɛmaya gbɛrɛ de damina na wa ruhu adamaden ni na kulifa na a ko niw labɛnna de ɔhɔ ɛsɛ kuma bɛ faamu na a ko alimaru o na a ko ruhu adamaden ni kulifa Allahu taala ye ni kilifuya le mhm. ala ye ni a y'a wajibiya ni kan an yuzawada ko a ka yɛrɛ sirafana birran ni ɲumanya le ye walahi an natɔ duniya kɔnɔ yan Allahu taala k'a ɲini an fɛ le ko an ye ɲumanya le kɛ walahi an ye sinji tugu an ye hina an bademaw la an ye hina an bademaw la walahi bilahi mɛ mɔgɔw bɛ yen an karamɔgɔ ka jugu badenya na dɛ ale bɛ mɔgɔw jigi tugu naam a bɛ dɔw ka kuran sara naam a bɛ teriw ka bon sara naam kɛra sababu ye teri dɔw ye lu lɔ naam teri dɔw bɛ voiture kɔnɔ a sababu la naam dɔw ye baarada ko ɲumanw sɔrɔ ale sababu la naam mɛ bilahi a bademaw bɛ yen u bɛ si luwanze la u bɛ si sugu gba la kalo mana sa u bɛ hami k'u dabali ban naam mɛ bilahi badema tɛ se k'a sɛgɛrɛ n'a kunko ye Allahu akbar sarakabɔla ŋana jeli jeli le bɛ yen naam min badema bɛ tɔɔrɔya yɛrɛ yɛrɛ la naam ale don fanga bannen sarakabɔ la ni mɔgɔw dɛmɛ na walahi Allahu taala y'a ɲini ni fɛ naam ko an ka sinji tugu Allah walahi ko an ka sinji tugu naam Ala ko ten

Allahu akbar ala y'a ɲini an bɛɛ fɛ ko an ka badenmaya tugu suratu nisa ala b'o fɔ an ɲɛna fɔli watakullaha lezi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum rakiba a ye siran ala ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn deli ni ala min tɔgɔ ye a kɛ ala kama ye nin kɛ n ye a kɛ ala kama ye nin to n ye a ko a ye siran ala ɲɛ a kana fila fara a kan a y'a kelen pe bato a ko a ye siran sinji ɲɛ a kana sinji tigɛ sinji ko bɛ cogo di bi silamɛ bɛɛ k'a yɛrɛ n'a badenmaw cɛ filɛ na yala anw ka badenya le ma kɛ fadenya kɛnɛ ye bi walahi anw ka badenya le ka gbo bi ko bɛɛ ye mɛ an kɛnin bɛ k'an ka teriyaw diya walahi ala ka an ka badenyaw k'o ɲa ala m'o kɛla amin o kɔfɛ alaw taala y'a ɲini n'i fɛ tuguni na ko an ka furuɲɔgɔnmaw na ko ka ɲɔgɔn gasi sigi ala ko ka ɲɔgɔn ka hakɛw k'o dafa na ala ye hakɛ dɔw le bila cɛw kan musow ye ka hakɛ dɔw fana ni wajibiya musow kan cɛw ye mɛ an ka hakɛ an ka furusow bɛ cogo di bi an bɛɛ lajɛnin ɲa b'a la tɔɔrɔ min bɛ musow kan bi cɛw le y'a sababu ye wa tɔɔrɔ min fana bɛ cɛw kan bi musow le fana y'a sababu ye a kɛla i n'a fɔ k'an diyagboya le k'an di ɲɔgɔn ma an y'an ka furu gboya k'o kɛ nisɔngboya yɔrɔ ye k'o kɛ jusukasi yɔrɔ ye k'o kɛ tɔɔrɔ yɔrɔ ye k'o kɛ ɲɔgɔnnakasi yɔrɔ ye furu min tun dabɔla ɲagaɲaga kama ani nisɔndiya kama ɲɔgɔn taretare kama alaw taala ko ten kurana kɔnɔ a ko wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma ala ko ka bɔ ale ala ka kabanankow la jɔnw bɛ ala lɔn kabananko minnu fɛ jɔnw bɛ siran ala ɲɛ kabako minnu sababuya la alaw taala kɛ ka danni kɛ ka bɔ aw cɛw la musow la na muso ninnu dɛ ale alaw taala ye bilali k'a ni muso ninnu cɛ na el mawadda n'o ye kanu ye na wa rahma ani hinɛ aw ka furuso la a bɛ cogo di bi ala i bɛ taa cɛ sɔrɔ n'a bɛ kɛnɛma a bɛ sawa sunguruden bɛɛ fɛ na mɛ n'a sera so kɔnɔ a kɛra kadafi ye walahi i bɛ muso nin ye a sawanin bɛ quartier cɛ bɛɛ la na n'a bɛ kuma i fɛ f'a b'a majigin na walayi n'a tɛna don i kɔnɔ e an karamɔgɔ e eh, salamu aleykum ala an kɛ tan ala an kɛ tan n'a sera so kɔnɔ wara le kɛnɛma sagajigi le mɛ so kɔnɔ wara le donc an y'an jan bila an ka furusow la dɛ walahi ni mako bɛna bila an n'i la lon min na n'a taara sɔrɔ ni defo bɛ muso mun na i mako sara parce que muso ka arijinɛ i cɛ le dɛ walahi walahi ala kelenyanin kɔ i bolo seli kɛnin kɔ

ala kira ko ko muso muso n'i ka seli farida looru seli n'i ka sungaro sun k'i furukɛ labato a ko foyi t'i n'arijinɛ cɛ saya kɔ wa i sanin kɔfɛ ala taala bɛ arijinɛ so seegin dayɛlɛ min ka di i ye don a kɔnɔ. alahu akibar. bilahi mɛ bi o le nana gbɛlɛya. ka gbɛlɛya. ka gbɛlɛya bilahi. ka i pare ko n cɛ na lɛri sera harama tɛ kɛ ayi ayi a tɛ kɛ ka parfɛn fiyɛ i yɛrɛ kan ka bon wusu ko n cɛ na lɛri o i yɛrɛ b'o kan mɛn ko ee ko mɔgɔ b'o daban wa ayi e mɔgɔ b'o daban wa ayi an n'u ci ka ca koyi ala ka hɛrɛ k'an ye ala hakili ɲuman di musow ma o kɔfɛ cɛw yɛrɛ fana ni k'o ka hinɛ musow la o bɛ cogo di bi i bɛ taa cɛ dɔ sɔrɔ n'a sigila kiyɔsi la a bɛ depansi bɛɛ kɛ mɛ an karamɔgɔ n'a sera so kɔnɔ nasɔngɔ min bɛ di o de dɛ walahi hali n'a ye sanu tɔmɔ bilahi a tɛ fili ka syɛ jeni san k'a ladon so kɔnɔ walahi san mana tɛmɛ san bɛ tɛmɛ ka la ɲɔgɔn kan bilahi ka kɔnpile hali i ta kɛ ci ka san ka n'a la baramuso la se ka kɛ walahi seli lonw bɛ tɛmɛ ale yɛrɛ m'a lɔn k'ale de kan ka muso habiller cɛ dɔw t'o kalama bilahi a bɛ tulu min mun e le kan k'o san a bɛ parfɛn min parfɛn min b'a bolo so kɔnɔ a tɛ fiyɛ ka bɔ dɛ na a bɛ kasadiyanan min don so kɔnɔ na a yɛrɛ kan a ka fani na a ka safunɛ a ka komisɛni ba a ka entretien bɛɛ ka n'a ka argent de poche kan cɛw ka hakɛ de walahi o kama ala ko arijalu kawamuna ala nisa na arijalu a ko cɛ babaw kawamuna olu le lɔbaga ye olu le bɛ jɔ ni musow ye cɛba tɛ muso nenina ye muso bugɔla cɛba le muso tabaga le ka musow ta nɔgɔya cɛw ye ala b'o kɛ na ala ko k'a ye ni kilifuya daliyati ko ten ko ni kilifuyala le musomanw k'o ka cɛw ladon ala ɲɛsiranya kɔfɛ cɛmanw ka hinɛ musow la ala siranya kɔfɛ na fa bana ni yɛrɛ de farantɔ filɛ farisogo la gayira muzawadi wallahi ni ye sirafana tabaga tana ye ha wallahi adamaden ni de bɔtɔ filɛ farisogo la na a bɛna taa lala farisogo bɛ taa lafili kaburu kɔnɔ na ɲɛnɛmaya gbɛrɛ de bɛna damina n'o ye hayatu barizakiya ye na ka taa sɔrɔ ni yɛrɛ ma labɛn ni ma sirafana ta wallahi ha sirafana ye mun de o de ye ala ɲɛsiran ye limaniya sirafana ye mun ye o de ye jogo ɲumanya ye ala bato kɔfɛ ni jogo ka bato tiɲɛ a bɛ kɛ fɛnba lankolon ye a bɛ kɛ sawura de ye foto de ye mɛ ni t'a la walahi e kuyate foto o tɛ se ka kɛ kuyate ye ayi la o bɛ ne représenter le mɛ ne tɛ donc fɛn fɛn dil'an ma diina la o nana de ka n'an dɛmɛ k'an jogo ɲa ni jogo tiɲɛna diina ko nɔgɔyala pewu a ye sigi n tɛ k'an lamɛn nin bilayi ani mɔgɔ mɔgɔ jɛnna manamana ma naamu mɔgɔ de b'an karamɔgɔ filɛ sinɔn o t'an karamɔgɔ filɛ ayi o bɛ yɛlɛ de ɔhɔ k'o b'o cogoya de la walayi ni jogo bɔl'i la dɔrɔn ee an karamɔgɔ baara banna pewu k'an jogow ɲa ala m'o kɛ Amin. ala daliyatigi ko ko ni farantɔ filɛ farisogo la ko mɛ ni ma sirafana ta han wa yuhatu anhu ibuhu Naamu. a tun ɲinina ni fɛ ko a ka yɛrɛ ɛ, a ka labɛnni kɛ naamu a ka labenni kɛ anhu ka bɔ a yɛrɛ ma ibuhu a ka eh, jurumuko gbiliw la famasha ni tagamatɔ filɛ nin ye ka taa Allahu taala ma rasifa muqayyadin mɔgɔ ferekenin o ka tagama cogo ɲɔgɔn na adamaden de tagatɔ filɛ arikiyama ten ka taa sɔrɔ jurumu min tun b'a kan sinji tigɛ jurumu jɛnɛya jurumu naam furukɛ kota jurumu naam bangebaga kota jurumu naam sigiɲɔgɔntɔrɔ jurumu naam dabarijugukɛ jurumu hasidiya jurumu ala ni filɛ nin a filɛ ka taga ala ma naam ala min bɛna konte bɔ kɛta ni fɔta la ka taa sɔrɔ ni ma se ka jurumu nu laben Allahu akbar wallahi wa yuhatu anhu ibuhu wa yukaffa anhu quyuduhu Allah setana ka diɲɛ kanu juru minnu dulon i la a ko i ka o jurumu juru nin k'o tigɛ ka bɔ i yɛrɛ la aa mais adamaden ma se ka o jurumu tigɛ walahi wa yumato ko adamaden ka a tɔgɔ di labenni kɛ anhu bi tawbatin adranuhu adamaden ka labenni kɛ anhu ka bɔ a yɛrɛ ma bi tawbati ni tubi ye adranuhu a ka nɔgɔw la jaa jurumu ye kɔsɔ de ye walahi jaa jurumu ye kɔsɔ de nɔgɔ de naam o kama ala kira ko a k'adisa dɔ la a y'adisa nin kɔrɔsi dɛ walahi ala kira ko na a ko adamaden ɔhɔ i fa i dusukun gbɛ de yo pɛrikali ɔhɔ a ko n'i ye jurumu ko kelen kɛ ɔhɔ tomi bɛna la dusukun kan ala a y'a lamɛn dɛ a bɛ i n'a fɔ n'i ye ɛ sɛbɛnnikala don daba la naam k'a to fani kan fani gbɛ kan ɔhɔ a ko n'i tubila na a bɛ jɔsi Allah. n'i ma tubi nɔ finman bɛ to yen Naam. n'i tilala ka jurumu gbɛrɛ kɛ na o kelen de bɛ kɛ tuguni kere a ko to bɛ kɛ o la fo dusukun bɛna fin Allah. a ko ni dusukun finna ala taala bɛ kunnagoya cachet l'a kan allahu o de la i bɛ akbar mɔgɔ dɔw ye na i bɛ mɔgɔ dɔw ye Ɔhɔ. ale bɛ lu kɔnɔ yan wajibi bɛ kɛla yan ka wuli ka na sigi ka wajibi lamɛn a tɛ se mais n'i y'a karaba fana ni ka na farisogo de b'a bolo a dusukun tɛ yan ayi a dɔw bɛ wajibi kɛyɔrɔ la whatsapp a b'o de kan dɔw bɛ wajibi kɛyɔrɔ la facebook bilahi a bɛ message sɛbɛn la sabu ale farisogo bɛ yan dusukun tɛ yan mɔgɔ dɔ bɛ hali n'i ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ labɔ ka wajibi a se ka tubi tugun donc silamɛw a ye siran jurumu ɲɛ jurumu man ɲi jurumu bɛ adamaden yɔrɔ majanya ala la bilahi a ko dɔn ala y'a ɲini ni fɛ ko ni k'a yɛrɛ saniya de ka bɔ jurumu na mais adamaden bɔtɔ filɛ diɲɛ kɔnɔ nin ka taa sɔrɔ jurumu ma ɲɛnabɔ fɔlɔ bilahi wa hata makamatigi bɛna n'a fɔ an ɲɛ na a ko ammal himamu a ko amma min ye saya ye ala miaduka o de ye ile ka layidu ye walahi o de ye ile ka rendez-vous ye rendez-vous min n'a tɛ manquer ayi la rendez-vous min a tɛ manqué naam an bɛ kule ba nin bɛɛ la naam ni ɲɔgɔn tuma lon dɔ la ɔhɔ basi siriman yɛrɛw ka da la ko an danyana walahi bilahi Ɔhɔ. mata mata hata tamuta walahi a walahi sala o Ɔhɔ. sala o sala fo lon dɔ ale yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ kaburu kɔnɔ walahi walahi alahakumu takasu naam ɛn wasokow nafolo caman sɔrɔ muso ɲumanw furu den caman sɔrɔ faniba don vatiri caman vatiri ɲuman kɔnɔ don ala ko ko y'aw adamadenw sogo la hata a bɛ to sogo la de kɔnɔ zurutumul makabira fɔ a bɛ taa la kaburu kɔnɔ bilayi an bɛ la kɔnɔ don min na ka sɔrɔ an ala cɛ k'an la mako la. amin. a ko amal himamu a ma min ye saya ye. na. miaduka o de ele ka layiru ye layiru min n'a tɛ bɔrɔtɔ. walahi walahi. fama idaduka i ka mun de labɛn nin nin don nin ye. han. a ye mun de labɛn dɛ. na. ne ba ni saya cunna i kan bi su in na. na. i bɛ taa mun fɔ ala ɲɛna. na. tuma na min na hali bele ma saniya fɔlɔ ka bɔ naganaga nugu la denw bɛ mɛsi don le kɛ n bɛ k'o sɛmɛntiya u bolo walayi ka o diya denw bolo ni cɛ ko min kana kɛ cɛ bɔ de ka gɛlɛn i b'o ladaga denw ye walayi a kɛra cogo di denw ka la sortie le tɔɔrɔ e ka so kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ bɛn ko c'est un vieux ko vieux lele kule e ala kulu ni bɛɛ bɛ janama kɔnɔ wallahi n kuma t'a la dɛ kira ko ta dayushu la yadokulul jannati kɛ ayi ɔn mɔgɔ mɔgɔ kɛra marajugukɛla tɛ don alijinɛ kɔ wallahi a ko donc saya le ele ka rendez-vous ye fama idaduka mun de y'i ka labɛnnifɛn ye wallahi

na fama izaruka lozura jumɛn de b'i bolo han ah wa ila lahadi makiluka ele ka telefɛ sunɔgɔ kɛyɔrɔ o bɛna na kɛ kaburu kɔnɔna de ye fama wa fi lahadi makiluka fama kiluka ele ka telefɛ sunɔgɔ kɛyɔrɔ bɛna kɛ kaburu de don dɔ la tele gbana n bɛ taa n la n sɛgɛla n bɛ taa n yɛrɛ lagafiya ni mɔgɔw nana y'a fɔ ko n danin ne o layɔrɔ nin bɛna bɔ i ka matila makasi nin kan ka taa yɛlɛma kaburu kɔnɔ walahi fama kiluka mun de b'ele da i bɛna min fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna olu walahi wa ilalahi masiruka ele ka ko bɛna laban ka taga ala de ma

a ah, n'i sera ala fɛ yen don min na jɔn de b'i dɛmɛ walahi walahi i den dɔ yira min bɛna su kelen si i fɛ abubaw le ayi an taara denka tigɛ k'an ba la kɔnɔ na muso nin tɔgɔ ye yɔrɔ bɛɛ ta Côte d'Ivoire yan walahi bilahi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko kalama bɛɛ b'a lɔn an ne y'a tɔgɔ mɛn depuis 2004 hmm, depuis 2004 n y'a tɔgɔ mɛn bilahi mɛ n bɛ na du kɔnɔ tuma bɛɛ usa sanogo kɔsikɔ mɛ ma de ma ala ma kita an ka ɲɔgɔn ye la fo n y'a foto ye min kɛ n sɔrɔ k'a lɔn ko n b'a lɔn alahu akibar bilahi mɛ an taara musokɔrɔba nin bila a kanu b'an bɛɛ jusukun na mɛ bɛɛ karila ka bɔ yen k'a to yen walahi k'a kelen pe lani to yen ka yiri balan a da la a kanuɲɔgɔn yɛrɛ filaburu tigɛ k'a jigi wow la walahi ka bɔgɔ tɔn ni jigin musokɔrɔba kan bɛɛ y'i kɔ don ka taa k'a n'a ko to ɲɔgɔn na walahi adamaden ka kan ka siran nin don ɲɛ ilalahi masiru k'ala ko ten wa ilalahi tasirul umuru ko bɛ kɔsegin ka taa laban ala de yɔrɔ bilahi walahi donc adamaden ye siran don ɲɛ kurana kumana dɛ ɔhɔ kurana k'an ladi ka kuma ka kuma ka kuma kurana aya laban ɔhɔ o taara kɛ mun ye ala wa taku yawman turja'una fihi ila allah han ɔhɔn a ye siran fitina ɲɛ o fɔ la na

mɛtiri kelen bi seegin o don i kan na k'i siri i ka so kɔnɔ y'o son eh? i denw n'i musow ɲɛna ka taa dɔgɔyama dan de ye saya ye dɔgɔyama t'a kɔ bilahi bilahi saya ye dɔgɔyama dan de ye bilahi a ko dɔn ilalahi masiruka ele ka ko bɛ taa laban ala de yɔrɔ faman nasiruka jɔn de y'i dɛmɛbaga ye a ko tɔɔlama

mɔgɔ minnu tun ka kɛnɛ olu yɛlɛmana ele ɲɛna diɲɛ kɔnɔ ka kɛ banabagatɔw ye tɔɔlama ayikazaka daharu fatana asta diɲɛ k'ile lakunu mɛ i k'i yɛrɛ lasunɔgɔ walahi walahi diɲɛ k'i lakunu wa i k'i yɛrɛ lasunɔgɔ wa jazaba kal waazu wajibi kan ɲumanw o k'ile sama ka taa kanaya sila ma ka taa alahu taala fan fɛ fataka asta i segin la i kɔ ni ala sɔsɔ ye walahi watajallat laka al ibaru a ko tagasirikow bangela i le ye bangeli cogoya bɛɛ la fata a mɛita i k'i yɛrɛ lafiyentɔya wallahi wa askarakal maut saya k'i le hakili jigi k'a fɔ lon dɔ la karisa tun ka kɛnɛ ɲɛma o yɛlɛmana ka kɛ banabagatɔ ye suko ni dugugbɛ cɛ o ka so kɛla kaburu ye saya k'i hakili jigi k'a fɔ ne mako b'ile le la lon min na Allah n'i sɔrɔ position position na n bɛn'i ta han walahi fatanaseyita i k'i yɛrɛ laɲina walahi mɔgɔ dɔw bɛ yen a b'a lɔn ale bɛna sa a bɛna sa k'o lɔn naam mais ala sɔ kun ibn durayd ko ajibtu min mustayikinin anna rada iza atahu la yudawa birukɔ Allah a a ko ne kabako la mɔgɔ la dɛ mɔgɔ min k'a lɔn k'a fɔ ni saya nana ale ma kirisi t'a ɲa fulamugu t'a ɲa scanner t'a ɲa serum t'a ɲa pikiri t'a ɲa mɛ e ka ala sɔ kun walahi i ka ala sɔsɔ kun a ko dɔn waja zaba kali ibar a ko tagasiri ko k'i sama ka na ɲɛ mɛ i k'i yɛrɛ sama ka taa kɔ saya k'i hakili jigi i k'i yɛrɛ laɲina wa amkenaka an tuwasi a ko a nɔgɔyɛla bɛnɛile a tu ka nɔgɔ i ma na se b'i ye nafolo b'i bolo mɔgɔw tɔɔrɔni bɛ i sigiyɔrɔ la na mɔgɔw ɲanini bɛɛ na dɔw bɛ kan ka gbɛn ka bɔ so kɔnɔ ala dɔw dɛsɛni bɛ u ka denbaya la o kɛra sababu ye bi den dɔw yɛlɛmana ka kɛ sunguruba ye walahi ala ni fangantanya gbɛlɛya kama walahi a tu se b'i ye o lon kana ka mɔgɔw dɛmɛ na fama aseita i ma mɔgɔw dɛmɛ walahi i ma mɔgɔw dɛmɛ i yɛlɛma i tagatɔ filɛ kaburulo la i bɛna taga ka etazi nu to i kɔ ka lu nu to i kɔ ka wari fani to banki la mɔgɔw dɛmɛ se tu b'i ye wa ele tagatɔ filɛ nin ye i bololankolon gbɛ i ma mɔgɔ dɛmɛ tosiru falsan to ihi ala zikirin ta ihi a ko ele bɛ dɔrɔmɛw de fisaya la dɔrɔmɛ minnu kɛni bɛ ka fara fara i bolo banki la
ala zikirin hakilijigi kan i k'o fisaya hakilijigi ye ta ihi hakilijigi min n'i b'o latanga

baara ɲuman silamaya sinji tugu a ko o sara so n'o ye arikiyama ye n'o ye arijinɛ ye aala o de sankɔrɔtani bɛ wa anbalu o de ka bon a ko wa in kanatil arzaku kasman muqaddara a ko ni garisigɛw taara kɛ fɛn ye alahu taala de b'a latigɛ wa ala de b'a tilan jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔ sɔn a n'a ka eh, ka sɔrɔ a ma foyi kɛ a bɛ dɔ jɛn n'a ka baaraba bɛɛ a ko fakillatu hirisil mari fihi yajmulu a ko adamaden ka nata dɔgɔya nafoloko la a ko o de cɛ ka ɲi a ko ni ma n mako bɛ yɔrɔ min na a ko in kanatil ajisadu lil mauti unshiat ni adamaden farisogo kɛla ko alahu taala y'o dan de lon dɔ saya kama lon dɔ saya kama fakatulul mari i filahi bi seyifi afudalu a ko adamaden sa ala ka sira kan ni pamuru ye a k'o de ka fisa n'a ma ɲa lon dɔ an bɛ sa mɔgɔ k'an faga an bɛna sa mɔgɔ m'an faga an bɛ sa a ko an sa. a ko an faga ala ka sira kan o de ka kan o kama n b'o fɔ karamɔgɔ ɲɛna dɛ ko fila bɛ n'a sɔrɔla i la i ta tiɲɛna i mako sara n bɛna nin fɔ pour que n ye diya mɔgɔ ye n'a bilala ye doni na dawa tiɲɛna ala bɔra a la n'ala bɔra a la banna n bɛna nin fɔ parce que n bɛ fɛ ka nin fɔ mais ni n y'a fɔ n bɛna goya mɔgɔw ye n'o donna dawa la dawa banna bilahi karamɔgɔ caman bɛ yen n'i t'a ka dawa la bilahi n'i tɛ yen n'i t'a la wa ni ni bɔla farisogo la a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ fɛn lankolon fɔ ka i ta lafili wa dawakɛla jiriji de bɛ ni samana ka bɔ min ka dawa la n'i bɛ sa sa ala kama n'a ma ɲɛ an bɛna faga la an ye faga ala kosɔn bilahi a ko wa in kanati lamɔ ni nafolo dɔ taara kɛ an b'a farala ɲɔgɔn kan de lon dɔ la ka taga k'a to yen k'a to an denw bolo a ko fama balu maturukin nafolo tota adamaden bɛ sa ka nafolo min to o ka ko bɛ cogo di wa adamaden tigɛ gbɛlɛya cogoya filɛ a ka nafolo la ka sɔrɔ don dɔ a bɛ taga k'a to yen walahi ala ko kuranna kɔnɔ naam an bɛ nin ɲɛsin banbagatɔ dun eh, somɔgɔw ma walahi

ala ko ko an ye mɔgɔ tɛmɛnenw lajirabi lajirabili de kɔnɔna na ɔhɔ ala taala y'a ka maa ɲumanw choisi na lajirabili de kɔnɔna na ala taala ye nkalontigɛlaw lɔn walayi ni lajirabili ma na sɛbɛ kɛbagaw ni naganaga kɛbagaw tɛ lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na walayi ala bɛ tɔn na fitina bɛ fitina la n'a cunna tɔn kɔnɔ min b'a la ala kama min t'a la ala kama a bɛ sɔrɔ k'o lɔn a bɛ lɔn mais n'o ma na a bɛ lɔn cogo di ayi a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na

eh? wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawfi ala ko a bɛna an lajirabi ni siranya ye naam wa ju'in ani kɔngɔ ɔhɔ wa naqsin min al amwali ani nafolo tiɲɛ naam wa naqsin min al amwali wal anfusi ani saya han lajirabili tɛ yen min ka jugu ka se saya la tɛ yen musiba tɛ yen min bɛ saya ɲɛ walahi musiba ba saba bɛ a bɛ adamaden kafiriya silamɛ an yɛrɛ kɔrɔsi a la naam fangantanya gbɛlɛn Ɔhɔ. kɔnɔnafili bana naam ɛ kanubaga saya walahi walahi adamaden nafamaw ka saya i n'a fɔ fana gino tun bɛ ɲa min ma walahi walahi donc an b'a fɔ a somɔgɔw ɲɛna naam ala kira ko ala ko kira ma o bɛɛ kɔfɛ naam a ko fa bashiri sɔbirin walahi a ko muhamadu sabaribagaw la nisɔndiya ni ne ala ka yafa n'a arijinɛ sɔrɔ ye sabaribaga jumɛn de ko ala sabaribaga jumɛn de ko bɛ naam a y'a lamɛn a ko alezina o de ye mɔgɔw ye iza asɔbatu musiba a ko ni musibako k'o sɔrɔ ni lajirabili k'o sɔrɔ ni fana gino ɲɔgɔnna ka saya a man nɔgɔ dɛ adamaden nafama mɔgɔ min hali a tɔgɔ bɛ ko ɲa bilahi hali a tɔgɔ bɛ tɔɔrɔ wuli ka bɔ i kama yɔrɔ dɔw la
a tɔgɔ dama fɔli ko n y'a ka mɔgɔ ye bilahi n mako dɔw bɛ dilan yen

a ko ni ala ye mɔgɔ mɔgɔ kanu a b'i lajirabi a ko ni mɔgɔ min bɛnna lajirabili ma a bɛnna e ma k'a fɔ ala de k'a la n kan n sɔnna a ko i bɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ a ko ni min ma diɲɛ i tɛ ala fana ni ka diɲɛ sɔrɔ donc yala bɛ k'an diɲɛ ala ka lajirabili ma ala m'o kɛ an b'an karamɔgɔ usa sanogo an b'a fo